comme a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na huitième de final tirage bɔra donc an bɛna kuma o de kan donc et puis amari tarawele eh, musa jɛnɛpɔ éliminatoire direct donc daminɛ mali ale ni burkina faso donc an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mardi talata don donc n'ala ma basi kɛ comme a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na donc eric sékou chelle ale kumana donc ale y'a yira k'a fɔ ko burkina ekipu in ko zuwe cogo ka ɲi ko puis ko ekipu min don k'u bɛ balon fɛnkɛ donc u b'u ka adversaire bonya et puis ekipu min don ko agressivité dɔɔni b'u ka balon na donc ko et puis fana terrain fana ka ɲi donc i n'a fɔ mali fana bɛ cogo min na donc an fana ka milieu terrain donc mɔgɔ caman b'a fɔ a ka ɲi donc o b'a yira k'a fɔ a tɛ kɛ match nɔgɔn ye an ɲɔgɔn cɛ alain tarawele donc n'ale ye burkina zori ye ale kumana ko ale tun t'a fɛ donc k'olu ni mali tun ka bɛn donc ko ale tun b'a fɛ la namibie olu de ka gaɲɛ pour que donc u ni mali u tun bɛ se ka ɲɔgɔn fɛnkɛ cogo min na u tun bɛ se ka kisi ɲɔgɔn ma huitième de final la cogo min na k'o de tun ka d'ale ye mais ala y'a sago kɛ mɔgɔninfin ba t'a la donc ala b'a t'a la donc n'ala ma basi kɛ talata don mali ani burkina faso o de bɛna zuwe amari traore depuis can daminara donc tuma caman a bɛ kɛ ekipu type la donc ni hali nin sɛmɛni na donc a kɛra ekipu type la donc o b'a yira k'a fɔ amari traore a b'a sen kan donc an bɛ dɔn de ka ye walasa huitième de final bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na donc fɛn min y'an ka kapitɛni ye donc o b'a yira k'a fɔ a bɛ baara la donc ni capitaine bɛ baara la donc o ye exemple o ye exemple ɲɛnama ye donc o bɛ dusu don joueur tɔw fana kɔnɔna la cogo min na donc o fana bɛ se ka dusu ta cogo min na ka sabu kɛ ɲɛmaa yɛrɛ bɛ baara la munna aw yɛrɛ tɛ dusu ta ka baara kɛ donc o b'a c'est un bon exemple sa jɛnɛpɔ donc ale sen ma kɛ ɲinan can na mais a b'a kan ka na dɔɔni dɔɔni donc a b'a kan k'a ka niveau sɔrɔ dɔɔni dɔɔni u ka maci tɛmɛnen u ka entraîneur kumana a kan a ko musa jɛnɛpɔ ye bolontanna ye donc ko ni eh, a ka ekipu degunlen don donc ko la donc ko a man di mɔgɔ si ka ye ka ekipu ko la ko mais ni tuma min na ni donc n'a ka ekipu b'a kan ka ze donc o waati la donc i b'a dɔn k'a fɔ ko zeri ɲɛnama don ko zeri min don ko a bɛ se durubili la donc a bɛ se a bɛ se ka ekipu dɛmɛ mais ko ale sikalen yɛrɛ t'a la k'a fɔ ko fɛn min ye bi ko fanfɛla la ko n'ala ma basi kɛ ko musa jɛnɛpɔ ko a ka bi ko kɔni ko bɛna ɲɛnabɔ ko ale o sika foyi t'ale la ka sabu kɛ ko bolontanna min don donc donc k'a bɛ baara la donc k'ale nisɔndiyalen b'ale b'a kɔrɔ nin waati na donc o tun ye musa jɛnɛpɔ nin information dama dama ninnu de tun b'an bolo ni nin video in diyara i bɛ se ka like k'a partager walasa ka force don an na et puis n'i ye mɔgɔ kura de ye i bɛ abonner donc o de tun don merci beaucoup an b'a fɔ bonne can pour les aigles donc aw k'an bɛn waati wɛrɛ ma merci tout le monde